Mali kɔnɔ ani mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don Yendi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sen teliman ninnu kɔnɔna la an ka furancɛla fanga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale ye mali lasigiden kura min bɛ Genève n' o ye Sékou dit Gaoussou Cissé a y'o bisimila kuluba tɛnɛndon in na Janvier kalo tile duuru san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ kumaɲɔgɔnya sira fɛ o senfɛ furancɛla fanga ɲɛma a ye bilasiralikanw ni hakilinaw don lasigiden kura in kɔrɔ walasa a ka lasigidenya baara olu bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na ani a ka mali nafa sɔrɔ siraw lafasa a bisimila jamana kɔnɔna la Bamakɔ ba kininbolo yanfan akademi maa ɲɛma ale ye taama kɛ ka taa i ɲɛ da an ka kɛnyɛrɛye kalanso dɔw kɔnɔna la taratadon in na janvier kalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ a ka taama ninnu kun tun ye ka taa ni kalanden ninnu ka kalan taabolow lajɛ ka taa kuma ni kalanso ɲɛmɔgɔw ye walasa ka se ka kalan ɲɛmɔgɔ bɔ olu ka hakilinaw n'u ka bilasiraliw olu ka bɔ sira fɛ cogo min na kalanko baaraw bɛ ɲɛ u bolo Bamakɔ meriba bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ ko moto viɲɛti feereliw daminɛna kabi arabadon in na janvier kalo tile wolonwula san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ viɲɛti ninnu sɔrɔ yɔrɔ kɔrɔw la meriba la ye place de la liberté yɔrɔ la bamakɔ sigida filanan a naaninan ani a wɔɔrɔnan nɛgɛ kanɲɛ segin wagati ka taa bila a tan ni wɔɔrɔ la K'a daminɛ tɛnɛndon fɔ jumadon viɲɛti ninnu bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na fɛn min ye an ka jamajɛ mobiliw ye livraison kɛ mobiliw minɛnta mobiliw ni donita mɔbiliw katakataniw moto takisiw olu ka carte de circulation u ka bolili yamaruya sɛbɛnw olu diliw bɛ daminɛ jumadon janvier kalo tile kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Maaw n' u bolofɛnw lakanali baaraw hukumu kɔnɔna la kalabankura polisiso maaw olu ye tigɛ kɛ maa naani la minnu ni maramafɛn yera u bolo ka sɔrɔ a yamaruya t'u bolo an ka polisiw ye marifa fila n'an ko pistolet automatique de fabrication artisanale ani marifakisɛ duuru u sera ka o de sɔrɔ nin maa kofɔlen ninnu bolo minnu n'u si b'a daminɛ san tan ani segin ka taa bila san mugan ani kɔnɔntɔn na u bɛɛ lajɛlen bilala ka taa fangatigila maaw ka bolo kan Sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi walasa ka se ka tigɛ kɛ maa wɛrɛw la minnu ninnu jɛkan don an bɛ kuma farikolo ɲɛnajɛ kan ka kunnafoni sen teliman ninnu kuncɛ CAN Maroc deux mille vingt-cinq quart de finale o hukumu kɔnɔna la jumadon in na janvier kalo tile kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ an ka jamana n' o ye mali ye ale ni Sénégal jamana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ tan ani wɔɔrɔ wagati o kɔ Cameroun jamana ale ni Maroc fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ tan ni kɔnɔntɔn wagati Zanwuye kalo tile kɔnɔntɔn kelen in na zanwuye kalo tile tan alizeri ale ni nizeriya olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ tan ani wɔɔrɔ wagati karidefinali ninnu olu kun bɛ cɛ ni kɔdiwari ale ni ezipiti ka ntolatan ye n' olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ zanwuye kalo tile tan kelen in na nɛgɛ kanɲɛ tan ani kɔnɔntɔn wagati ninnu de tun ye an ka kunnafoni sen telimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ni wagati in na Yendi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k' an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sen teliman wɛrɛw kɛnɛ kan